igbo bụ igbo ekele m unu nnọọ unu asalachi n'oge ihe omume unu asalachi nke ụbọchị taa bụ fraịde abalị asatọ n'ime ọnwa abụọ n'afọ a bụ puku abụọ na iri na itoolu ma bụrụ ahịa afọ ka mụ onwe m ọfriche jide na-ekele gị onye ọma onye hụrụ ihe omume unu asalachi n'anya na-asị gị ọzọ ịsalachi biko ewela iwe na anyị bịatụrụ nwantịntị n'azụ oge ihe niile a bụ iji mee ka ọ na-adaba adaba n'anya ya n'egbughị oge anyị na nke taa n'eziokwu anyị ga-eleba anya na otu okwu ma ọ bụ otu isiokwu bụ ndị ihe so na ihe a na-eme ugbu a otu n'ime okwu ndị a kpụ n'ọnụ bụ ọ bụrụ ga ige ntị ee, kemgbe ọnwa ole na ole ee, ni- ka anyị kwuo na ngwụcha afọ gara aga bata n'ime ọnwa a ee ọnwa mbụ n'afọ a ka ya bụ ihe tawara ọchịchị dịka o si na-aga mana taa n'eziokwu n'eziokwu o ruola n'isi isi ya dịka ee oge na-eruola gbasara ihe omume ya ee kedu ihe unu asalachi ji pụta taa bụ nkwa achụmnta vootu kemgbe afọ gara aga na ngwụcha afọ gara aga ka a malitere mewa achụmnta vootu na mpaghara niile dị iche n'ala naijiria n'ihi eh, ọkwa ọchịchị dị iche site n'ogo etiti ruo na nke steeti eh, tụmadị ka ụfọdụ ndị n'ime ime obodo na ọgbọ nta vootu dị iche iche na gburugburu ala naijiria Eh, ma dịka o si dịrị unu asalachi taa le- na-ewepụta isiokwu nkwa achụmnta vootu site na ya bụ achụmnta vootu n'ihi na anyị maara na ọ bụ otu isiokwu gbara ọkpụrụkpụ ya bụ achụmnta vootu mana nke taa bụ nkwa achụmnta vootu kedu ihe bụ nkwa achụmnta vootu ee oge a na-eme a- achụmnta vootu ya bụ achụmnta ntuliaka niile a na-ekwu maka ya ee, kedu ihe ndị a na-ekwugasị ee, a na- ndị na-azọ ọchịchị nwere nke bụ ebumnobi nwee nke bụ nkwa nwee nke a nwee nke ọzọ ọ bụ ya ka unu asalachi ji wepụta ee, nkwa achụmnta vootu maọbụ achụmnta ntuliaka taa sị ka e leba ya bụ ihe anya ya bụ ihe ndị a na-ekwe nkwa ya ka ndị a na-agwa ndị a na-achị achị maọbụ ndị a ga-achị maọbụ ndị ga-eme ntuli aka kedu ka ya bụ ihe si kwụrụ kedu ihe ọ pụta ebe ihe ndị a na-agwa anyị a na-emezukwa ya ee e nwere iwu ndị nọ ya n'akụkụ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ bụ ihe nọ na ee gbasara nkwa achụmnta vootu dịka anyị na-eleba ya anya na taa ọ bụrọ naanị m nọ ebe a enwere m ndị dị mkpa ezigbo ụmụafọ igbo ndị mụ na ha nọ n'ime ụlọ ebe a ga-eleba ya bụ ihe anya ee, site na nso nso m n'aka ikpa bụ ee, maazị kenneth azụikpe maazị ịsalachi onye isi oche ndewo ụmụabịa na ndị igbo bụ igbo na asalachi ya dịrị na mma ndewo onye akụkụ ya bụ otu onye dimkpa ọzọ n'eziokwu n'eziokwu ana m akpọ ya onye dimkpa n'ihi na onweghị ihe ị na-achọ ị na-aga ahụta ebe a gị bịa n'iwu ọ nọ ya a bịalanụ na na ihe a igbo ji eri okwu ọ kwugide ya ebe a kwugide ya ebe a ị ga-ama mgbe ị ga-eji kwụrụ ọtọ gawa ebe e, e, ga- ga-agbupụrụ ya ọ bụ onye ọkaikpe e, onye ọkaiwu Pascal Onyeagụ onye ọkaiwu Ịsalachi Ọlachi pụrụ iche abụọla m ji ee ndị Igbo ibe m ndị Abịa ndị hụrụ obodo anyị n'anya ndị na-aghọta asụsụ a asị m ụnụ nye ụnụ abịa nda were na ọfọ ndụ ndụ mmiri ndụ azụ daalụnụ ndewo ndụ mmiri ndụ azụ eziokwu nke a bụ ezigbo ọfọ ka a na-agọrọ ụmụafọ igbo niile gbaa gburugburu na nke taa bụ achụmnta vootu tupu na-abata ka anyị wepụtara ya bụ isiokwu dịka na asalachi si hazie ya ee dịka onye ọkaiwu onye ọkaiwu m na-asị biko kọwatara anyị ihe bụ nkwa achụmnta vootu a na-ekwu maka ya ndewo ndewo ee dịka o si dịrị ị ma m, tupu gị arụ ụlọ Mm, ị ga-ebu ụzọ rụọ ụlọ ahụ n'ime mmụọ gị tupu ya pụta ihe tupu gị esewe ihe osise ya na ihe ga-anọ n'ime ya Em, eji m nke a wee ji maa atụ ihe banyere na ndọrọ ndọrọ ọchịchị a ndị bekee na-akpọ ihe a m kwuru dịka n'asụsụ bekee manifesto ya bụ ihe nlegara anya ihe a ga-agwa ihe onye ahụ na-ekwu okwu na ọ ga-abịa idu ndu maka mgbe niile ọ na-ekwu na ọ na-ekwe amasịcha m ị na-asị ọchịchị ọchịchị a na-achị mmadụ achị anyị na-eme mmadụ odudu mana elekwa anyị ugbu a ọchịchị ka ndị mmadụ na-emezi ibe ha ọ wụ ebe ahụ otu mmadụ ga-esi were sị na nnama a na-achị achị a na-apịa ụtalị ka mmadụ mkpa nke a wụ ihe dịara ụbọchị ọzọ nkwa a na-ekwe na ndọrọndọrọ ọchịchị ịgwa mmadụ lee ihe m na-aga ime lee usoro m ga-eji mee ya lee olileanya anyị nwere na ihe dị otu ahụ mana um, ile anya ọ dị ihe ụzọ abụọ ma atọ e jizi eme anyị ee o nwere egwuregwu anyị na-egwu mgbe anyị bụ ụmụazị a na-akpọ ncheta ma anya ahụ kpọchita m anya apịachie gị anya kpọchita m anya gị na-eme aka otu a onye onye ji ihe ahụ nọrọ n'azụ e, okwu okwu ya ole ole anyị ba ọ wụ ihe ọtụtụ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na-eme ha na-eme ndị mmadụ kpọchita m anya ọ gị mee m ji kwuo otu ahụ kemgbe m ji wụrụ nwatakịrị tolite ruo taa ihe m na-anụkarị wụ a ga-etinye ọkụ ee onye onye onye ọka iwu e- iji furios na-aga ya bụ ihe. enwe m iwe Ee, ee, iji ọ bụ furios otu ọ dị na-aga m, onye ọ na-agụ nnukwu na ọ na-eri ejide aka n'ọkụ Ee. ee ọ ya ka m ji ekwu na ọ kwa ị bịakwala ee dịka onye ọka iwu ọ bụ iwu na a ga-ekwerịrị nkwa n'oge ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma ọ bụ oge a na-achụ nta vootu Em, agaghị m asị na ọ wụ iwu agaghị m asị na ọ wụ iwu mana um, koloko gara ahịa ma uru e nwere mgbe ị ga-abụ ịgawa n'ahịa ị gaghị ebu n'obi na ị ga-azụta uru ị ga-asị na ị na-apụta edu ndị mmadụ gị gwanụ ha ebe i du ha aga i du ha aga n'ọhịa ka ọ n'ụzọ olee ihe elele ha ga-erite na ha sasịrị gị ngwa duo anyị n'ihi na ndị nwe ihe a na-akpa bụ ọha na eze ọ bụghị onye ahụ a na-edupụga ma onye sị na e dupụtara ya n'ihi ọtụtụ bụ ndị dupụtara onwe ha zaa ahụ na ndị mmadụ dupụtara ha ị ga-agwa ha ebe a na-aga ihe o ji gaa awụ iwu wụ ee ị nwere ike sị mmadụ na ị ga-arụrụ ya ụlọ n'ọnwa o ruo nụ ma i ruhu n'elu ugwu ma fọkwa ịgaru n'ọnwa ọ gaghị agha na ya akpọrọ gị ụlọ ikpe agaghị asị na ọ bụ iwu mana o nwere ihe ọ ga-abụ i kwuo dịka dimkpa ị zara e jigide gị aka na ya sị gị mgbe dị otu a lekwa ihe ị gwara anyị i mekwa anyị mana ndị bekee na-asụ sị ee ihe a ma sị ya n'asụsụ igbo anyị na-ahụkarị nkwa ha na mmebi karịa na mmezi nkwa niile a na-ekwe anyị ebe anyị na-ahụkarị ebe a na-eme ya eme ka na ebe e mere eme mgbe mmadụ sị gị na ya ga-etinye ọkụ ị ma na ihe dị mkpa na ụzọ ga-adị mma ị ma na ọ ihe dị mkpa mmiri ga-adị ụzọ ihe atọ a ma ụlọ ma a ga-enwe ọrụ ndị mmadụ ga-enwe ọrụ ihe ndị a gị na-ahụzi na o nweghị nke dị chaa chaa onye pụtakwa echi otu ihe a ka ọ na-akọ ma ị nọ na pati a ma ị nọ na pati z ma ị nọ na pati f otu ihe a ka ha niile na-ekwu kama na usoro ọzọ ka e ji ekwu ya o nwee nke na-eme ya ọwa aba ebe a achị ya gị ịkọ na-ekwe ndị mmadụ nkwa oke ọkpa kwere nnekwu ọ ga-akpọrọ ogodo buru ibu a ga-akpọrọ ogodo buru ibu ya nweta ihe ahụ ọ na-achọ ya sata azụzụ ka nke ahụ kwuru ọ ya ka ije mere m ọ wụ ihe a ka anyị na-ahụkarị mana ebe ọ na-ewutekarị m bụ ndị ahụ a na-agwa agwa ihe a wụ na ha anaghị amụrụ akọ ndị mmadụ mụrụ nwa mụrụ akọ anyị anaghị amụ akọ n'ihi na o nwere ihe anyị bu n'obi ọ ga-awụ nwanne m kwuru ya ka m soro nwanne m ọ ga-awụ onye be anyị kwuru ya ọ ga-awụ onye chọọchị m kwuru ya ọ ga-awụ onye ugwu ọ ga-awụ onye ndịda mana ha niile ahụ ilekpu anya nna anyị ukwu nwụrụ anwụ na-akụ egwu sị na dem na dem look dem Na dem. ndewo ndewo onye ọkaiwu na dem na dem n'eziokwu eh, chetara m otu ihe eh, mana ka a na-agakwa Eh, maazị Kenneth eh, ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị anaghị akwụsị ịgwa anyị ebumnobi ha mgbe oge ọbụla a bịara ime ntuli aka oge ọbụla oge nhọpụta na ntuli aka ruru ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị a na- na-aga n'ihu ha anaghị akwụsị akwụsị ịgwa anyị lekwe ihe a ga-emere anyị lekwa ihe bụ ebumnobi ha lekwa nke a a ga-eme ka ọnọdụ dị mma ee ịkụ ị- onye nọrọ ebe ọbụla ị nọ ee, ihe adịrị gị na mma ee mana ihe niile a na-ekwu kedu otu i si chọpụta ahịa ha ịbịa na mmezu ma ọ bụ mmezu ha site na ngalaba niile dị iche iche na ogo niile dị iche iche na Naịjirịa okay ọ bụrụ na ị sị na naijiria Mm, Ma- na naijiria asị m na ogo niile dị iche iche ma ogo etiti ma ogo steeti ma ogo ọchịchị ime obodo ee, ebe ọ- i si n'elu ga-agbatu Eh, ndewo Em, ọ bụrụ ikwe nkwa na okwe ndọrọndọrọ ọchịchị wụ ihe na-aghaghị ime eme mana ihe na-afụ ụka wụ onye ahụ kwere nkwa n'ihi na ị gaghị afụtali baa la otu oche ọchịchị ọbụla ma ọ bụrụ na ị gwaghị ndị mmadụ ihe ị chọrọ ịga imere ha ọ bụ mgbe ahụ e kwechara ha nkwa wee site la nkwa ahụ lee gị anya lụọ ọnụ gị chere ma ọ bụ otu ọnụ dị ma ọ bụ otu obi gị dị wee gwere ọkwa ọchịchị nye gị amawụla onye etila ọkwa ọchịchị mgbe ekpeso den mgbe ahụ ị gara ebe ahụ gị ga-aghọọla onwe echi la naijiria ndị abụ mmadụ nke bịa kwe gị nkwa mana o nwere nkwa ndị a na-ekwe na-ekwesịghị ikwe na ịchụ okwe ntuli aka ọchịchị o nwere nkwa ndị a na-ekwe na-ekwesịghị ikwe onye ọbụla na-aga ime iwu onye na-aga ime iwu ekwesịghị ikwe ndị mmadụ nkwa na ọ na-aga ịrụ ụzọ n'ihi na ego obodo ego ọhaneze anọghị ya n'aka onye ego ọhaneze nọ n'aka bụ ndị na-eti iwu n'ọrụ bụ ndị executive mmadụ agaghị ehi ebe a gawa Abuja ịga ime iwu la National Assembly ya sị la nga ịrụ ụzọ ma ọ bụ la nga ịrụrụ briji mba ikwe ụdị nkwa dị otu a ị nwere ike ị ga-emezuru ya ọ bụkwa la Naijiria lanị ka m hụrụ ndị omeiwu na-achọ ijide ego ọha na eze ọrụ ha mbụ ịhụ na ego ọha na eze na ekwuru otu esi emefu ya ndị nke ahụ na-eti iwu n'ọrụ emefuo ogwe ego ị nwere ike ka m were ihe maa atụ abụ m onye Aba

hapụkwara ihe ndị a na-akọgharị nke akọ gasịra nke a constituency fund ọ nọọ la okpuru iwu naijiria na ọ bụrụ na ị gara ime iwu ị nwere ike gị ime ihe nwa bekee mkpọrọ lobby gị la ndị otu gị ndị nọ na national assembly ndị hi la ugwu awụsa ndị hi la ala yoruba ndị hi la south south gị gakwucha ome ole nwere otu ụzọ ị chọrọ ka enyere gị aka ka etinye la atụmatụ mkpata na mmefu n'ime afọ ahụ ka ọ bụrụ iwu la gọọmenti ga-arụ ụzọ ahụ mgbe e tiri ihe ndị a la okpuru iwu ya aghọọ iwu gọọmenti um, National Assembly mbụ ndị omeiwu a ahụ na gọọmenti nyere ọrụ ngo ịrụ ụzọ ahụ o sitere ya aka bịa adịghị mgbe a ga igbofute ego na Abuja egwere ego ka enye gị sị la ọ bụ ke gị gịnwa nji abịa ịrụ ọrụ ke a mbụ ụdị nkwa ndị na-aga na-achọ ntuli aka na-ekwe na anaghị emezi emezi and ọtụtụ n'ime ya ọ dị ka pool agbara agba ikwe ụdị nkwa o nwere nke ọ gbaa o nwere nke ọ gaghị agba ndị nke ọzọ abụrụ ndị ke nji ego anyị mbụ ndị kwesịrị ime ihe ekwesịrị ime kemgbe m pụtara ụwa adịrị m anụ akụkọ Ajaokuta steel ruo taa eche m la Ajaokuta steel a eche m la ụmụ ụmụ ụmụ m gakwa ịdị anụkwa akụkọ ma naijiria ndịrị ndụ gawa Ajaokuta steel a m kpọrọ lihi la ha lebatara anya mbụ la arụọ ya ya ezuo oke la ọtụtụ la imerime ndị naijiria nga inweta ọrụ directly or indirectly then railway naijiria arụọ ya arụzia ya arụzia okporo ụzọ ndị a dị arụ nga ịdị anọ abụtụ n'ihi na ngwa ahịa ndị evuru aga la okporo ụzọ ụfọdụ n'ime ndị mebiri okporo ụzọ mana ndị ugwu awụsa ga-echọ ka arụọ railway n'ihi na ụgbọala trailer wo ndị ivu nnama abịa achọrọ ka ụgbọala wo a ndị aga ọkụ ka emechie railway mbụ ke gọọmenti then ekwuo okwu abịa agwa anyị na petrol onye ọbụla mbịara ịchị naijiria lebatara anya na oil mmanụ dị igwuta la ala ịtara mmanụ a dị igwuta la ala ọ bụ na anya ohi niile mbịara bịa nọrọ anyị onye ọbụla chọrọ ịbịa izuru mmanụ oke ọ ga igwere mmanụ oke ọ ga izuru anyị bụ obodo ndị gwufta oil then anyị enweghị ike isi mmanụ anyị ndị gwuftara obodo anyị abịa ezufụta otu nde lita ezu fuel obodo naijiria abịa gwa anyị na ke nkwafu akwafu mgbe ha chịrị gị ire l'ọ bụ ọkara nde wee gwere ka ahụ rere wee agawa igwari egwari wasara mgbe ha dị izubata izubata la ke nkwafuru akwafuru ụzọ l'ọ bụ ke n'otu ma agbela la pipeline ọjị igwe la pipeline kụwara emechaa ya afọ lita iri adịghị obodo ndị ga otu a nke ga n'ihu so ọ bụ mere ụfọdụ nkwa niile adị ikwe ọ bụrụ na ekwere nkwa ndị otu narị otu nnaa la adị chọwa ibitu aka ya ka aga ime eme mana otu ilemakwa anya gị na-adị ka emere eme ndewo ndewo mana ọtụtụ na-eme e, ntụnye aka atụnyere onye aka dabere na ihe onye kwupụtara sị na ọ bụ ebumnobi ya na ihe ọ na-aga ime ee eh, ma ọ bụrụ ya abanye ee, n'ọchịchị gịnị n- na-eme ma ọ bụrụ na onye a abanye n'ọchịchị o mezuo nkwa ndị ahụ ebe ọ bụkwanụ na o kwela nkwa were ee, rita mkpụrụ obi ndị mmadụ n'uru dịka onye ọkaiwu nna anyị ukwu o nwere iwu onye mmadụ ga-eji jide aka sị na onye dị otu a kwere anyị nkwa dị otu a mgbe dị otu a mana ihe niile a o mezughị ya o nwere ebe mmadụ maọbụ ndị a mere ntuli aka ga-eji jide aka sị anyị kpụpụ ya n'ụlọ ikpe n'ihi na anyị tụnyere ya aka dabere na nrita uru okwu ya mana taa o nweghị ihe o mere anyị Em, ikwu eziokwu em, ọ wụ ọ dị ka mmiri gbara ugwu mmiri mmiri na-asọ asọ na-agbagokwa elu ugwu mana ihe ọ pụtara Ee, ọ wụghị nkwa niile ka a na-adọ aka were aga ụlọ ikpe Mm? nkwa ndọrọ ndọrọ ọchịchị bụ dịka m kwuru na mbụ ọ wụ nkwa nwoke kwere nwaanyị n'elu bed ọ wụ nkwa oke ọkpa kwere nnekwu ihe dị mkpa bụ ewepụga nkwa nke otu onye na-ekwe o nwere nkwa pati na-ekwe hmm. nkwa ahụ pati na-ekwe na-anọ na mpekele akwụkwọ ha dere nye ọha na eze sị ebe a ka anyị gbagidere ọkpa were bịa ịhazi obodo nke ha na-akpọ manifesto hmm. nke ọtụtụ n'ime ha na-anaghị eleba anya ma ha banye ihe kpatara ya bụ na ndị a na-agwa enweghị ezigbo nghọta ọ bụrụ na ị nwee ezigbo nghọta Pascal onye agụ na-ekwu okwu ugbu a tasị gị ọ fụrụ iche ee tụnyere m aka ma ọ ga-agburu mmadụ na mbanye na aga m eme gị gị ghọrọ nwoke ị kwesịrị ịjụ onwe gị sị aṅa ọtụtụ nkwa a na-ekwe anyị yiri ụdị ihe ahụ kwuru onye ọwụna ekwuru ụdị nkwa anyị nabata gosi na a ga-enyo nghọta ya enyo nyoo ọgụgụ isi ya enyo ọ wụ ihe na-eme n'obodo anyị ugbu a ọtụtụ nkwa a na-ekwe anyị enweghị isi anyị ekwesịghị ịdabere na ya ihe dị mkpa bụ gị inyo dịka a na-atụ n'ilu ogeri lụọ di abụọ ya họrọ nke ka mma i nyoo anya gị sị a gbara mbụ ya atọ n'ogwe gbakwa abụọ ya atọ n'ogwe ọ wụ ogwe ka a pịara akụ ka anyị gbakwara mgbọ ahụ ebe ọzọ mana anyị agaghị eme ya n'ihi na o nwere ihe nwanne m nwoke kwuru ebe a nke bụ eziokwu bụ na onye na-aga nnọchite anya ịnọchite mụ na gị ọwụ na ụlọ omeiwu nke steeti ọwụ na ụlọ omeiwu nke ime obodo ọwụ na ụlọ omeiwu nke ozugbo ozugbo ọ naghị aga ebe ahụ ịrụ bridge ọ naghị aga ebe ahụ ịrụgharị Naịjirịa otu o si hụ ya mana ọ na-aga ebe ahụ ikwuchitere ndị ahụ ọ na-anọchite anya sị na ọnọdụ dị otu a na ihe dị otu a kwesịrị ịdị nke a kwesịrị ịdị na e kwesịrị imere ndị dị otu a ihe dị otu a nke ọ kpọrọ lobby ihe m na-akpọ ya bụ aghụghọ ihe o jiri bụ aghụghọ ọ bụ onwe ọ dịghị onye na-ama ha na ike nọ n'azụ ee ị gara gị sị ihe dị otu a dị ihe dị otu a dị ndị nke gị ndị maara ihe dị ka i che na ị ma esonyere gị mana ihe a na-akpọ lobby ahụ mgbe ahụ gị chọwa ebe ị ga-esi weta ego ị ga-eji sị mmadụ ka biko ee do- sonyere m ee meere m ihe dị otu a i tee m ude m etee gị powder ọ na-aga ndị nke ahụ kpọpụtara gị enweghị ihe i ji ha kpọrọ onweghị ihe ahụ ebe ị nọ i riena ha ihe ndị Aba na-akpọ mugu echikwa gaa chọkwa ndị ọzọ ị ga-eji mee ha kpọnchịta ma anya ma ọ bụrụ ụmụaka ihe ebe m na-agbado ọkpa bụ o nweghị ụdị nkwa a ga-ekwe gị ị sị na onye a pụtara ka anyị kpụrụ ya gaa ụlọ ikpe ọ gwụna ma ọ nwere etu i si hụ na o nwere ihe ruoro unu ekwesịrị iweta nọ onye n'aka gị chọọ ma ọ bụrụ na ị gaghị emeri gị chọọ ndị dị aṅa dịka ndị a na-apụta n'ugwe igwe igwe redio jideta ya ewela iwe o nwere ihe mere n'ugbu a ka anyị gatụ obere ezumike anyị ga-alaghachite ụlọọrụ MCLTV Aba na-eweta ihe omume ọgbakọ ụmụaka pụrụ iche a kpọrọ nnọkọ ụmụaka nke ha na Chinyere Chigbu na-anọkọ sonyere anyị na ihe omume a dịka ụmụaka ga-egosipụta nke ha ji biri n'ịsụ asụsụ Igbo a na-agbasa ihe omume a

igbo ndị ọma ekele m unu n'ihi na ama m na unu nọ ebe a na-eche nlọghachi anyị kpọmkwem n'oge ihe omume unu asaala chi ụmụ Abịa ee i lee anya n'ihu igwe onyonyo gị ga-ahụ akara ekwentị anyị na ọ pụtala dịka eh, anyị si eme ya chetakwa na ị na-akpọ anyị gị gbadata ụda igwe onyonyo gị ma ọ bụ gị si ebe ahụ pụọ kpamkpam ka anyị nwee ike nụrụ mkparịta ụka ahụ ya daba adaba anyịnwa anụ ihe ị na-ekwu gị nụkwa nke anyị na-ekwu tụmadị ọha na eze ndị na-ele ihe omume a esonyekwara anyị na ya bụ mkparịta ụka nkụzi na ọmụmụ ihe ọ bụ ihe anyị nọ ebe a na-eme e tupu anyị aga ezumike ka anyị na-elebara anya n'ụfọdụ ihe ndị gbasara nkwa a na-ekwe eh, n'oge ntuliaka ọchịchị eh, n'oge a na-eme eh, eh, achụmnta vootu maọbụ achụmnta ntuliaka ndị mmadụ abịala dịka ọ dị ugbu a alo ị saala chi aha gị na ebe i si akpọ anyị Hello. ị saala chi aha gị na ebe i si akpọ Hmm, olu nke a makwaranụ mma Maka mana ọ- ama anụ m ọgọ ka ọ na-echere na ọ wụ nkwa ka anyị na-eme mana kpọghachikwa anyị nye anyị eh, na- ya ya nye anyị ntinye ụka o nwere ka o si kpọọ ya bụ ihe mee ka ọ chịwara ọchị Ya. Eh, mana ka ọ dị ị dị njikere gị kpọọ anyị anyị ga-anụrụ ọkpụkpọ gị ee maazị Kenneth enwere ịma esi m chere tụ ee ị kpụrụ okwu n'ọnụ tupu Mm, anyị esi m aga chere tụ. biko ewela iwe eh, ragbuo ya ọnụ ka anyị ka anyị Em, o nwere ihe m m chọrọ iweta n'ihe nkwa nkwa a na-ekwe i legharịa anya ugbu a gị nwee n'ahịa ọ n'ikuku n'ahịa n'okporo ụzọ na-ewere ego enye ndị ndị a na-akụ egwu na ndị na-amali elu na-aga gagharị o nwere otu ihe m chọrọ iwebata karịsịa ndị nọ n'ime Aba onye pụtara idu anyị ugbu a sị na ya ga-eme nka mee nka mee nka gị na-ahụ n'ogbe ebe o bi dịka ị bịa na Aba kamgbe nọvemba sọrị septemba ruo ugbu a o nwere akụkụ ndị na-enwebeghị ọkụ mana akụkụ ebe a na-enwebeghị ọkụ bụ akụkụ ndị ebe ndị ahụ na-achọ ịpụta duo ma ọchịa dịka m na-ekwu bicha ihe ha mere bụ ha ga-butu ọkụ onye ọ na-butuchi ọkụ butuchi ọkụ ndị ọzọzi bukokori ndị ahụ na-anaghị ama ọkụ kemgbe ọnwa isii taa gị na ha bi ka ị ga-akpọ ndị band kpọọ ndị amị kpọọ ndị polisi ha na-eche gị ha na-esogharị gị gị na-eti mkpu na field na-eti mkpu n'okporo ụzọ ma ndị ogbenye ndị ga-atụ vootu ahụ ha nọ n'itiri ndị ogbe gị ndị ahụ ị na-ekwe nkwa mpekele akwụkwọ e ji aga atụ vootu e nwere ụfọdụ n'ime ha enweghị ụfọdụ ị nụrụ ihe na-eme n'ugbu a taa ka ọ na-agwụ ndị mmadụ ga-ewere ya ọ gịnị mere na ego ahụ ị na-aga atụfu nwee ike iji ya kpọọ ndị mmadụ ha gaa na INEC ọfịs gaa buru ihe a maka mpekele akwụkwọ niile a nwere adreesị ka a ga na-enye ndị mmadụ n'ụlọ dịka ndị otu anyị ndị ogbo anyị ndị bi n'ugwu si eme ya ma gị weta ego gị na-eti mkpu na-eme nke a na ị ga-ebuturu anyị jehova n'ala ị ga-ebuturu anyị ị ga-eme ọkụ mmụọ agwụ ị ga-eme even na a ga anwụkwa anwụ n'ụwa echi ga-eme otu m na-eme ma ndị nke bi n'ogbe gị ndị ahụ i che na ha ga-abịa atụrụ vootu a ghara ahụ ụzọ enwe mpekere akwụkwọ ị ga-asị ị nọrọ na aba north a sị gawa ụmụkalịka ị gara ụmụkalịka ị gaghị ahụ ya ị nọrọ n'isiala ngwa a sị gaa ebe ebe ị hụrụ nke gbara ọkụ ụbọchị a ọ gịnị mere na ndị anyị na-ekwu okwu na-ekwe anyị nkwa ekwe anyị nkwa a ga anwụ anwụ emewe ihe ha kwesịrị ime onye akụọla aka n'ụzọ anyị hello ị saala chi Hello, good morning. ị saala chi aha gị na ebe i si akpọ anyị

ndị ọ na ya nke ndị ndị ọbụla nnọchite anya ndewo nduzi ndewo onwe Um, ndewo um, achọrọ m ịjụ ịsatụ a- obere ajụjụ before anyị abịala ka ị chọrọ ịjụ m ọ dị ihe nnọ nla nnọchite anya ọtụtụ n'ime anyị ndị nwe gbaa nchekwube buru ibu ahụ n'ebe ndị ndị nnọchite anya anyị nọ abụ m onye nnọchiteanya abụkwụ onye adị onye m dị ịrụ ọrụ ọ dị ihe m chere rụtụ aka n'oge ụzọ azụbuike nọ na n'ụlọ nnọchiteanya obodo naijiria o kwuru okwu la akwa mmiri waterside na o mebiela ọ gwụla l'ihu jonathan ma ọkwe ka yes l'ihu jonathan ọ dị ndị bịa bịa lee akwa mmiri waterside a agagharịa oge ahụ ya emechaala oge nlaghachi ya ọ laghachipụ again o kwesịrị ịbụ ọrụ onye a nọchiri anya ugbu a ịmara na akwa mmiri waterside a ndị aba mkpa ndị ikwu okwu ya bụ ọ dị party ọbụla i hi l'ime fụta adịghị mkpa dị mkpa bụ la ị gara nọchite anya ndị aba ịgafere nọchite anya nwaanyị gị ọ bụrụ anya nwaanyị gị nọchiela okporo ụzọ sị nwaanyị ha gị gafe ịgafere nọchite anya ụmụ gị ịgafere nọchite anya ndị mmiri gị ọ gbaghị gị ọla enyeghị vootu si gawa ga anọchite anya ndị mmadụ iru ebe ahụ ị ga-ileba anya na ha onye nọ na anọ gụm afụọ ọ bụ ha ji emela obodo ndị amerịka ma ọ bụ la britain mmadụ ga-ege nọchite anya gadi ohu afọ ịga ịnọchite anya bụ ihe na-eji eme uwe harvest ọ bụ ihe na-eji eme krismas ọ bụ ihe na-eji aga gị hụ- metụrụ ọha na eze ha chọrọ ha gara ebe a mbụ ime iwu maka udo na ọganihu obodo agafuo ebe a gị weta ego onye ndị nọchite anya gị nga weta ego nye gị gị nara ya kelee ya mana ihe ọ gara mbụ ka o mee iwu maka ọdịmma obodo den ile anya na onye a adịghị ikwu okwu kwute okwu ha kwesịrị ikwu la ebe ahụ gara gị kwarịa ya dị ihe onye ga-anọchite anya unu nọchite anya anya unu ọfụma unu hapụla naijiria ga-abụ onye nje dị ọchịchị ihe ka na adị ego adịghị eke ndị mmadụ ego la bikos ịdị ime mbụ ha ihe ụlọ obi la ihe firi mbụ ha ngebara uru la akwa n'ọrụ beta beta na amerịka mgbe donald trump adọ ebe amerịkan prezident ọ sị la nga ime itinye aka hụ na jerusalem nga-abụ isi obodo israel la ngakwa iwu ọgba bi- eh, eh, nke nke ịnọchi ndị ihe mexico ịdabata la united states o nwere ọtụtụ ihe ndị o kwuru la o mewela gị hụ na ihe ndị ahụ o kwuru mbụ ihe ndị ọ ga-la obodo ndị m- ikwe nkwa mbara uru mgbe ahụ o kwuru mgbe ọ bara ọchịchị ya emewe n'ihi ọ mara ma o mefuo ya ma ọ bụ ke ọma ma ọ bụ ke ọjọọ enwela ke ọgba ọgba mexico ndefe ụka but ọ ka dị ikwuchite o mee ya n'ihi na ọ bụ ihe ele ọnụ fụta and ihe e ji bụrụ mmadụ bụ okwu anyị ele ọnụ fụta so ihe m dị ikwu ebe okwu ya mbụ la ọ bụrụ na mmadụ ngara ịnọchite anya ya ndị mmadụ elefela anya oke dịka m dị ikwu ya onye ngara ịnọchite anya ndị mmadụ ngara ịga ime iwu ya mee iwu enye ya ma ọ bụ ụgwọ ọnwa ọ dịrị ma ọ bụ alawansị enye ya den ọ ga-abịa nlodu ya ndị mmadụ ndị ewo ọ ga-enyere aka nye skọlaship ọ bụ la ọrụ fụtara la Abuja ya enye ụmụnna ndị kwesịrị ịga ọrụ bekee ya enye wo ọrụ ọ gwụla ndị owo kwesịrị ime nkwa onye nnọchite anya na-ekwe nkwa hmm. gọvanọ dị ikwe nkwa hmm. prezidenti dị ikwe nkwa hmm. dịka anyị were sọ naanị ndị nnọchite ọ karị mkpa ịkwụsị ike ịkụ ntu n'isi na-akọwa ndị gọvanọ na ndị prezidenti ndị ahụ ma ndị local gọọmenti chairmen ọ wụ ndị ahụ ndị iwu nyere ikikere sị werenụ ego anyị baara ndị a uru ọ kwa ndị a ka anyị ga-ejide aka na belt jidesie ha ike sị ihe ndị ahụ unu sị unu ga imena anyị unu emeela ya ka unu ji eme oringo ndewo ndewo ihe m chọburu ịjụ eh, na ndị mmadụ taa eh, ewe ahụtala nkwa ndị a a na-ekwe dịka o nwekwa ihe a kpọrọ ya n'ihi ọnọdụ o sitere ma tupu m aga n'ihu o nwere nọ n'ụzọ anyị hello ịsalachi ịsalachi aha gị na ebe i si akpọ anyị biko kulite okwu gị anyị anaghị anụ olu gị nke ọma tinye ekwentị gị n'ọnụ gị ọfụma ọ dị mma aha gị kwanụ chidimma kedu ihe ị nwere itinye n'isiokwu a

Hmm. chidimma chidimma eziokwu eziokwu ọ gakwara na-adị mma na anyị nwetara ozi gị a ee mana dịka oge anyị na-akụ kwarapụ kwarapụ anyị na-atụ anya na ị nwere ike ịkpọghachi anyị dịka oge anyị na-apụwala ee maazị Kenneth o nwere ihe m chọburu ịjụ mana iji chịkọtawa ya naanị iji chịkọtawa ya ee otu ọ dị ugbu a kedu ihe i chere kedu ụzọ i chere na a ga-eji mee ka ihe a dị mma na-abụkwa na ịdabere na nkwa ndị a a na-ekwe ma ọ bụ a pụrụ ime ka nkwa ndị a bịa na mmezu ebe ọ bụ na eh, ndị na-eme ntuli aka ahụtaghị nkwa ndị a dịka ihe a na-emezu emezu na- na- dabere n'ọnọdụ Naijiria n'ụfọdụ ebe ha nọ taa ihe m ma bụ la ọ bụ l'ezi la ọtụtụ ndị na-achị achị n'obodo naijiria taa anaghị emezukwa nkwa ha kwere mana achọrọ m ka anyị bido na steeti anyị mbụ abịa ebe anyị nọ ugbu a o nwere mba 1999 mgbe ọchịchị ọhakrasị batara la naijiria bịa ruo 2001 onye chịburu gọvanọ oge ahụ ọ sị na abịa steeti enweghị ego e ji arụ Faulks Road eji m ma pepa ọgbọ ebe ọ nọ ọ sị na abịa steeti enweghị ego e ji arụ Faulks Road mana oge ahụ ego dịla la abịa steeti ego dịla la naijiria ke mbụ eziokwu mbụ la ụbọchị taa ego ndị steeti ọbụla nwere iji rụọ ọrụ agbatuola n'ihi ihe anyị nwere anyị dị ire onye ọbụla lekwasịrị anya mbụ la mmanụ mmanụ ọtụtụ mba ndị la-azụ naijiria mmanụ enwetala mmanụ ke wo ndị naijiria kwanụ ahụchakwaghị ebe a dị ire mmanụ a l'ọnụ ego mburu ibu na ihe m na-ekwu bụ na i lee anya na nkwa ndị a ee nkwa ndị a adị ndị steeti ndị ndị mezu ya dabere n'ego ole ị nwere a gaa allocation na abuja lọtawa ee ee, south east steeti niile nlọwa ego akwa ibom ji alọta nka ka the whole south east steeti ọ nọ record na ndị mmadụ ndị letutu anya la otu eji ụdị eleba- ụdị elekwasa steeti ọbụla ya anya ma ebi steeti ebe ibi la steeti ọdọ ọbụla steeti ọdọ la ha ọdị ịrụ nkarị nke steeti matacha mgbe ụfọdụ ọbụghị mpụ la ọbụghị aghụghọ la california california mbụ a state nọ na us but ọ bịa mbụ the sixth largest economy in the world ị gaghị ịnọkata gị gwere ihe nọ na california ma- mara ma ọ bụ texas ma ọ bụ any other state nọ na kedu us kedu- kedu ewere iwe kedu ka anyị nwere ike iji gbochie ọnọdụ ikwe nkwa emeghị eme a ọ bụ oke ị ma ị ga-ime ekwutụla ọ bụrụ la anyị niile nyepụta anya asị lekwa ihe m ga-emere gị ma m baa ịba gị ilere anya na ha mee ha ahụ but ndị eh, nsogbu ndị mmadụ jiri ekwe nkwa la aga ime eme mbụ la ndị a ji ịchị achị nwere nchekwube buru ibu karịa ndị a bịara. maka na ekwela ha nkwa ọtụtụ oge na Ee, ha ada eme anyị kwesịrị imegbo mgbe ị na-ekwe oke anyị mma anyị ga ime ndewo ee ọ dị- onye ọka iwu kedu ee ụzọ a ga-eji a pụrụ ịnabata nkwa ndị a ma ọ bụ ihe mere nụ emezu nkwa ndị a n'ọnọdụ ya kedu ka a ga-esi kwụsị ikwe nkwa eme eme Em, okwere nkwa eme eme bụ ihe arụ n'ala Igbo n'ala Igbo nke m ma okwere nkwa eme eme ọ bụ ajọ aha ee n'ime usoro iwu o nwere iwu megidere onye ọbụla bụ onye nnọchite anya kekweghị ya kọọ ihe ọ ga-emeli ma ọ kọọ ihe ọ ga-emeli emezighị ya ọ wụ ndị a sị ga-anọchite anya ka ọ dị ala enwere ihe nọ na nzọgide iwu anyị a na-akpọ recall process a kpọghachi gị azụ maka ọ bụrụ na ị wụrụ mmanwụ ọkwa ọja gị fụọ fụọ fụọ mana na ị na-aghọta ọja ị na-aghọta sign ya gbuoro ya gbuoro gị nke ị ga-eji laghachi azụ ya sị pụta lọta azụ lọta azụ lọta azụ anyị nwere ikikere na iwu ndị niile na-atụ vootu nwere ikikere na iwu ịkpọghachi ndị ha sị gaa ị hụrụ mgbe o me- o me- o metụrụ nwa obere na kwara Ele- eleghị anya o- obi esi ihe ike imezu ya mana iwu iwu nwere ikikere ime otu ahụ onye sị gị na ya chịwa echi na mcl ga-abụzi cnn ma o meghị ya anyị kpọghachi ya azụ n'ihi na ọ ihe a o kwuru anyị ga-ejide ya na ihe ahụ o kwuru so iwu nyere anyị ikikere ahụ nke ọzọzi wụ anyị nwa bụ ndị a na-ekwe ya kwesịrị ị- ịgụ ọgụ isi anyị ọnụ ihe ahụ onye ahụ na-agwa anyị ọ bụ kworokenji o nwere ihe a na-akpọ kworokenji ị gaa ịzụ ahịa ugbu a ahịa 10 naira gị kwe ya onye onye na-ere ya 50 naira ma ị ma 10 naira ka a na-ere ya sị ngwa wetanụ ego ya sị "He, chere ka m bịa a na-akpọ ya korokonji ọ korokonji ka ndị ndị ahụ na-akpọ politicians na-eme anyị taa anyị ga-eji ikike n'iwu anyị sị ha lọta n'azụ ya bụkwa na ọ bụ ndị a na-agaghị emeli nlọghachite azụ anyị were vootu anyị vootu ha out ma ọ wụ n'ogogo elu ma ọ n'ogogo ala ya wee were ebi aka pịapụ. sị ha pụọnụ na anyị achọzi unu na nke unu mere emezu unu emete ya unu tụrụ anyị ụgha kama na ihe jọrọ njọ n'ime ya bụ anyị so wụrụ ndị ụgha anyị bụ ndị a na-enye otu iko rice anyị chefuo echi anyị ofu ofu akpa rice anyị chefuo ụmụ anyị e nye anyị otu bọtụl bia onye ọbụla ghara araba ọhịa Ma ọ bụ ndewo ndewo ọhaneze ndị ọma ọtụtụ mmadụ ka na-akpọ anyị mana oge abụkwaghị nwanne anyị n'eziokwu ọ gaara amasị m na anyị gara n'ihu n'isiokwu a n'ihi na e nwedị ebe anyị gawara ajụjụ anyị agabakọta kama n'ime ihe niile ee anyị na-ekwe nkwa na ya bụ isiokwu nwere ike ịlọghachite ọzọ ebe a ka anyị ga-achịsa ọwa n'ihe omume na asala chi ụmụ abịa nke taa na-ekele ndị niile kpọrọ anyị site ụmụode site ee, ee, ee, chidimma sitere mpaghara ee, abayi kpọkwa anyị anyị na-ekele gị na-ekele maazị kenneth azụikpe imeela maka isonyere anyị onye ọkaiwu ndewo unu emeela biko mgbe ọzọ anyị kpọkwara unu unu zakwa anyị ebe a ka anyị ga-achịsa ya